isi mbido Igbo ọjị abịala ọ ga-adịrị na anyị mma ihe omume mere Igbo Chineke bịawa tiwuru ugo tii na akara ndị Igbo ugo bụ ihe chara acha anyị eji anwụchu anyị eji efu ihe nse mana ma mma mme n'ụlọ nwatụ chineke biko biko abịa goziere anyị ọjị nna aha bụ nte oji akpọ ọhụrụ a sị ya rata mmiri ma ọ na-ekwu eziokwu ugbu ama nke aza ka ụbọchị ezumegbu ihe okpu a na amafu akasi mosebe ogwu mose Ụrasị Ọkịja wụrụ ọjị Ụrasị ọma were ndị ọyịba ya gwa bịa wụrụ ọjị ngwa akwa wụrụ ọjị Ajanị Ụmụdara bịanị wụrụ ọjị enyi ji egbu bịa wụrụ ọjị nkwa ma wụrụ ọjị Ogwugwu wụrụ ọjị Akwakụma wụrụ ọjị mmi nke ogbu wụrụ ọjị nna nke ogbu were ndị ekwuru Ọzụbụrụ bịanị wụrụ ọjị Anaedo Nnewi bịanị wụrụ ọjị Ụrasị Ọnịcha wụrụ ọjị Ụrasị ọma were ndị ọrụ bụ eju na Ọmambara bịanị wụrụnị ọjị ihe e ji eji Enugu steeti wụrụ ọjị nke Ebonyi wụrụ ọjị nke Abịa wụrụ ọjị nke Imo wụrụ ọjị Anambra tru bishop gbara ka ute hiri ka igu ụmụnne anyị ndị nọ na Delta aka unu dị n'ọjị a ndị Bayelsa Rivers Akwa Ibom na Cross River kwene ka anyị hara bụrụ Eastern Region ana m asị Chukwu were amamihe ya na afụmnanya ya tinye n'ime unu unu makwanụ na anyị bụ otu a na-eri ihe agba ọgụ nwanne ọgazi na nwanne ya wee ji je sị anya afụghị ibe ya afụ Ogbuefi onye ga-adịrị mma bụ Owelle ndị ichie na Ọnịcha bụ dọkịta Nnamdi Azikiwe Zik nke Afrịka nke Naijiria a sị Chukwu akịka ọma kpụnye ya ebe ọ nọ ihe niile o mere mgbe ahụ bụ ka uche ya dị o nwee nke o mere ji adị mma Chukwu gbaghara na ya njọ ya otu a ka m si agọ n'isi ndị niile bụ ndị bụ ndị toro afọ igbo dekwukwe ruo n'Odumegwu nwa Ojukwu ụfọdụ ya na ya nụrụ agha a sị na o megburu ya m sị ịnụ ọkụ n'obi okorobịa ka ọ bụ mgbe ahụ chukwu gbaghara na ya nke o mere ya dị mma ma gị were nke dị mma duganye ya n'ọnụ ụzọ eluigwe gị na chukwu gị na ala ozi n'obodo naijiria ya gbara ka ute hiri ka igu onye na-achị naijiria ọmehi na-eyi ụja sị na ihe esie n'ike ezi igbo a na-asị ya werekwa ọna ọ gba n'aka nri gbanye n'aka ekpe ọ bụrụ na ọ gba ya n'aka ekpe ya gbagharị ya n'aka nri na ụwa na-achọkwa ikpu gị na chukwu gị na ala ozi ọjị ndị isi mbido igbo ọ ga-adịrị n'unu mma ise ihe unu jidegide wee bata be eze ndị Igbo Lagos steeti ihe ọma ka unu ga-eji n'iga ana ihe m na-arịọ Chukwu bụ ka ọ bịa mezu ihe niile a nna ekpere mkpebe ka ọ dịrị n'obi ahịa ga ana na ihe niile a unu buru uche ma ndị m kwuru ma ndị m ji ekwu na ọ jeghere ntị ọ jegherekwa na gị n'uhi n'ọfọ o ha ise anyị na-anụ mmụọ na-anụ. ọjị igbo ọ bụrụ mbọ mbọ ntọ ntọ ọjị ga-ekwu okwu ọcha lere ọjị anyị nụ ihe ọjị a kwuru ọ sị gịnị ihe niile a na-ekwu nga a taa bụ ihe ọma ihe ọma ihe ọma ije mmiri